Kedụnụ ụmụ akwụkwọ m na ọha na eze na-ege m ntị n'olu. Nnọọnụ n'ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa nke si n'ụlọ akwụkwọ St. Charles College dị n'Ọnịcha were abịara gị. Aha m bụ Oriakụ Nwosu Uju nke si na ngalaba ọmụmụ asụsụ Igbo Ihe anyị ga-eneba anya n'ime ya n'ụbọchị taata bụ nkọwa aha nke ndị bekee kpọrọ nominal modifier. Tutu anyị eneba anya n'ihe anyị nwere kpọmkwem, anyị ga-ebu ụzọ neba anya na mbunuche ihe ọmụmụ a. Na njedebe ihe ọmụmụ a, a na-ene anya na ụmụ akwụkwọ ga-enwe ike, nke mbụ, ịkọwa ihe bụ nkọwa aha, nke abụọ, ịkpọpụta ụdịdị nkọwa aha dị iche iche e nwere, nke atọ, ịkọwa ụdị nkọwa aha ndị ahụ n'otu n'otu, nke anọ, iji nkọwa aha ndị ahụ mee ọmụmaatụ. Ngwa ka anyị neba anya n'ihe bụ nkọwa aha. Nkọwa aha so na ngalaba nkeji asụsụ e nwere na n'asụsụ Igbo. Nkeji asụsụ bụ otu e si wee kerisi okwu dị n'ahịrị okwu iji gosi ọrụ okwu ọbụla na-arụ. A bịa n'ahịrị okwu ọbụla, E nwere ndị bụ mkpọaha. Mkpọaha bụ aha a kpọrọ ihe ọbụla. O nwere ike ọ bụrụ aha mmadụ, o nwere ike ọ bụrụ aha ụmụ anụmanụ, nwee ike ọ bụrụ aha obodo. Nke ọbụla ọbụla, mkpọaha bụ aha e nyere ihe ọbụla. E nwekwara ụdịdị nkeji asụsụ ọzọ a na-akpọ ngwaa. Ngwaa na-etinye nghọta zuru oke n'ahịrịokwu. Ọ bụrụ na i wepụ ya, ahịrịokwu agaghị enwe nghọta zuru oke. E nwere nke a kpọkwara bụ mbuụzọ na ndị ọzọ niile dị iche iche. Otu a ka anyị si wee nwee nke a kpọrọ bụ nkọwa aha. Gịnị bụ nkọwa aha? Nkọwaaha bụ mkpụrụokwu ndị e nwere n'asụsụ Igbo na-akọwa mkpọaha maọbụ nnọchiaha ha na-eso n'azụ n'ahịrịokwu. Nkọwaaha na-eme ka e nwee nghọta nke ukwuu banyere mkpọaha maọbụ okwu a na-ekwu maka ya. Ọ bụ site na nkọwa ha nyere aha ka a ga-esi mata ụdịdị aha ahụ na ebe ọ na-agba arụ aka. A na-ejikwa aha akọwa aha n'asụsụ Igbo mgbe ụfọdụ. Ihe anyị na-akọwa bụ na na a bịa n'ahịrị okwu, o nwere ụmụ okwu na-enye aka ịkọwa ihe mkpọaha na-eme n'ahịrị okwu. Ụmụ okwu ahụ ka a na-akpọ nkọwa aha. anyị nwere ụdịdị nkọwa aha dị iche iche nke mbụ e nwere nke a na-akpọ nkọwa aha nke nkọwa ọ bụrụ n'olu bekee a kpọọ ya adjective nke abụọ nkọwa aha nke nrụaka n'olu bekee a na-akpọ ya demonstrative Nke atọ, nkọwaaha nke nwe a na-akpọ ya n'olu Bekee pronominal modifier. Nke anọ, nkọwaaha nke mkpokọta a na-akpọ ya n'olu Bekee quantifier. Nke ise, nkọwaaha nke aha a na-akpọ ya n'olu Bekee noun modifier. Ngwa ka anyị gazie n'iru kpọmkwem n'ịkọwa ụdịdị nkọwaaha a n'otu n'otu. Anyị ga-amalite na nke a kpọrọ bụ nkọwaaha nke nkọwa. Nke a bụ nkọwaaha nke na-akọwapụta otu aha ọ na-akọwa dị. Ọ bụ ya na-akọwa nke ọma otu aha ma ọ bụ mkpọaha ọ na-eso n'azụ dị. Ọ naghị ebu ụzọ tupu mkpọaha dị ka a na-eme n'asụsụ Bekee. Ọ naghị eso ngwaa. Ihe anyị na-akọwa bụ na o nwere ụmụ okwu dị iche iche na-enye aka izipụta mkpọaha dị n'ahịrịokwu otu ọ dị. O nwere ike inye aka ịkọwa na mkpọaha dị ebe ahụ ọ dị mma maọbụ ọ dị njọ n'ahịrịokwu. Okwu a na-abụ aha ọ chọrọ ịkọwa gaa, o sochie ya n'azụ ozugbo. Ọ naghị ebu aha ụzọ kama na ọ na-abụ aha ọ ga-akọwa gafee, o so ya n'azụ. Ọ naghị esotakwa ngwaa n'azụ. Naanị aha ahụ ọ na-akọwa ka ọ na-esochi n'azụ. Ụmụ okwu ndị a nwere ike ịrụ ọrụ dị ka okwu nkọwa bụ ọcha oji ọjọọ ọma ukwu nta wee dere gaba ngwa ka ihe ọmụmaatụ ha n'ahịrịokwu nke mbụ nkịta bụ anụ ọjọọ anyị lee anya n'ahịrịokwu a anyị ga-ahụta na ọjọọ kọwara ụdịdị nkịta anụ nkịta bụ ọjọọ kọwara ụdịdị anụ nkịta bụ nya nwa nyere nkọta nkọwa dị omimi iji kọwa ka nkịta mere gịnị dị n'ahịrịokwu a ọmụmaatụ nke abụọ ọ zụtara akwa ọmarịcha anyị lekwa anya n'ahịrịokwu a ọmarịcha bụ ya kọwara nke ọma ụdịdị akwa ọ zụtara ya bụ na ọmarịcha bụ nkọwa aha nke nkọwa n'ahịrịokwu a ewu ojii tara ji m ngwa gosi m ọmụmaatụ nke nkọwa dị n'ahịrịokwu a i nwetara ya Ị ghọtara ya? Ngwa ka anyị na-aga n'ihu. I nee anya n'ahịrịokwu a, ojii kọwara ụdịdị ewu mere gịnị? Tara ji m n'ahịrịokwu a. Nke a pụtara na ojii bụ nkọwa dị n'ahịrịokwu a anyị gụpụtara ugbu a. Nke anọ, nwoke ahụ bụ mmadụ ọjọọ. Kedụ ụdịdị mmadụ nwoke ahụ bụ? Ọ bụ mmadụ gịnị? Ọjọọ. Ọjọọ n'ahịrịokwu a kọwara ụdịdị mmadụ nwoke ahụ mere gịnị bụ. Nke a pụtara na ọjọọ bụ nkọwa dị n'ahịrịokwu a. Ị na-esonyekwa? Eji m n'aka na ị na-aghọtakwa ihe anyị na-akọwa. Nke ise, Okwu ọma enweghị ọsịsa. Kedu okwu enweghị ọsịsa n'ahịrị okwu a? Okwu gịnị? Okwu ọma. Nke a pụtara na ọma dị n'ahịrị okwu a bụ ya bụ nkọwa dị n'ahịrị okwu a. Anyị nwekwara ụdịdị nkọwa aha ọzọ nke a kpọrọ nkọwa aha nke nrụaka. Nke a bụ mkpụrụ okwu na-akọwa mkpọaha a na-ekwu maka ya kpọmkwem. Nkọwa aha nke nrụaka na-arụgara ihe a na-ekwu maka ya aka. A bịa n'asụsụ Igbo, ọ bụ naanị okwu nrụaka abụọ ka e nwere, Ha na-enye aka ịkọwapụta n'uju ihe a na-ekwu maka ya ma ọ bụ mkpọaha a na-ekwu maka ya o doo gị anya ị rapụ ịnọrọ n'ihe echekasị onwe gị ọ bụ nke a ka ọ bụ nke ọzọ okwu nrụrụ aka abụọ e nwere e ji akọwapụta ụdịdị nkọwa aha a bụ a na ahụ ha abụọ bụ okwu nrụrụ aka e nwere n'asụsụ Igbo Ngwa ka ihe ọmụmaatụ ha n'ahịrịokwu. Nke mbụ, onye ara ahụ tiri mmadụ ihe. Onye ara ahụ tiri mmadụ ihe. Kedụ onye ara tiri mmadụ ihe? Nke ahụ. Nke a pụtara na onye a na-agwa okwu a matara onye ara a na-ekwu maka ya. Ọ gaghị ajụziwazie na ọ bụ nke nọ n'Ọnịcha ka ọ bụ nke nọ n'Enugwu ka ọ bụ nke nọ ebe a ma ọ bụ ebe nke ọzọ kama na ọ matala onye ara a na-agwa ya n'ahịrịokwu a ahụ lụrụ ọrụ dịka nkọwa aha nke nrụaka ị ghọtara ya ngwa ọmụmaatụ nke abụọ nwaada a bụ asampete kedu nwaada a na-ekwu maka ya Nwaada a, Nke a pụtara na ị maara nwaada a na-agwa gị maka ya, na ọ bụghị nwaada niile kama na ọ bụ nke a. A N'ahịrịokwu a rụrụ ọrụ dị ka nkọwa aha nke nrụaka. Ọ na-arụrụ gị aka onye a na-ekwu maka ya kpọmkwem n'ahịrịokwu a. Ọmụmaatụ nke atọ, Nwata ahụ bụ ezigbo mmadụ. Ngwa gwa m nkọwa aha nke nrụaka dị n'ahịrịokwu a. Ị zatara ya? I nwetara ya? Ngwa ka anyị na-agakwa n'iru. Anyị nee anya n'ahịrịokwu a, ọmụmaatụ nkọwa aha nke nrụaka dị na ya bụ ahụ. Ahụ bụ ya gosiri nwata a na-ekwu bụ ezigbo mmadụ n'ahịrịokwu a. Ọmụmaatụ nke anọ, Oche a ga-agbawa. I nee anya, a dị n'ahịrịokwu a kọwara oche nke a na-ekwu. O nwere ike oche ahụ abụrụ nke i ji wee nọdụ ala ma ọ bụ nke onye nọ gị n'akụkụ ji wee nọdụ ala. A na-agwa gị na ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-agbawa. ị ga-amarịrị oche nke a na-agwa gị maka ya ya ka e ji akpọ ya a bụ gịnị nkọwa aha nke nrụaka ọ na-arụtụrụ gị oche a na-ekwu maka ya aka ọmụmaatụ nke ise onye nkụzi ahụ na-akụzi nke ọma kedu nkọwa aha dị n'ahịrịokwu a ahụ Nke a bụ nyanwa gosiri onye nkụzi nke a na-ekwu maka ya. Ọ bụghị ndị nkụzi niile kama na o nwere nke a na-ekwu maka ya na-akụzi ihe nke ọma. Ngwa ka anyị lebakwa anya ọzọ na ụdịdị nkọwa aha ọzọ anyị nwere. Nke a bụ nkọwa aha nke nwe, nkọwa aha nke nwe. Nke a na-akọwa onye nwe ihe a na-ekwu maka ya n'ahịrịokwu. Nkọwa aha na-enyere anyị aka ịkọwa onye nwe ihe a na-ekwu maka ya n'ahịrịokwu. Mkpụrụokwu e ji ama nkọwa aha na-abụkarị nnọchiaha. Anyị maara mkpụrụokwu bụ nnọchiaha anyị nwere n'asụsụ Igbo. ha bụ m gị anyị ụnụ ya ha wee dịrị gaba ọ bụ eziokwu na ụmụ okwu a na-arụ ọrụ dịka nnọchiaha mana ha na-enyekwa aka ịkọwapụta onye nwe ihe n'ahịrịokwu ngwa ka anyị nee anya ọmụmaatụ ya n'ebe ha dị n'ahịrịokwu nke mbụ ụlọ anyị mara mma nke ukwu Kedụ ụlọ onye a na-ekwu maka ya n'ahịrịokwu a? Ụlọ anyị, ọ bụghị ụlọ ha, ọ bụghị ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ ya, kama na ọ bụ gịnị? Ụlọ anyị. Kedụ onye nwe ụlọ a na-ekwu maka ya n'ahịrịokwu a? Anyị. Anyị n'ahịrịokwu a rụrụ ọrụ dịka nkọwaaha nke nwe. o doro gị anya ihe anyị na-ekwu maka ya eji m n'aka na ị na-aghọta ya nke ọma ngwa nke abụọ ji ha buru ibu kedu ndị nwe ji a na-ekwu maka ya buru ibu ha ha n'ahịrịokwu a rụrụ ọrụ dịka nkọwa aha nke nwe ị ghọtara ya ngwa nke atọ a ị ga-eji aka gị kọwapụta nkọwa aha dị na ya ewu gị tara ji obi kedu nkọwa aha nke nwe dị n'ahịrịokwu a ị zago ya ị nwetara ya eji m n'aka na ị nwetara ya anyị nee anya n'ahịrịokwu a nkọwa aha nke nwe dị na ya bụ gịnị gị kedu ewu tara ji obi ewu gị Gị lụrụ ọrụ dị ka nkọwa aha nke nwe. Ọmụmaatụ nke anọ, Ọkụkọ m dị ọcha. Kedu onye nwe ọkụkọ dị ọcha? M. Nke a pụtara na m lụrụ ọrụ dị ka nkọwa aha nke nwe. Nke ikpeazụ, Akpa ụnụ adịghị ọcha. Kedụ ndị nwe akpa a na-ekwu na ọ dịghị ọcha? Ụnụ. Ụnụ n'ahịrịokwu a rụrụ ọrụ dịka nkọwa aha nke nwe. Ọ na-egosi onye nwe ihe n'ahịrịokwu a. O dokwara gị anya ihe anyị na-akọwa? Eji m n'aka na ị na-esonyere m nke ọma. Ngwa ka anyị na-aga n'ihu. Ụdịdị nkọwa aha ọzọ anyị nwekwara bụ nke a kpọrọ nkọwa aha nke mkpokọta. Nke a bụ nkọwa aha na-egosi ole mkpọ aha ma ọ bụ ihe a na-ekwu maka ya dị. Ọ na-egosi na ihe a na-ekwu maka ya buru ibu na ọ karịrị otu mgbe ọbụla anyị chọrọ igosi na ihe anyị na-ekwu maka ya buru ezigbo ibu n'ahịrịokwu o nwere ụfọdụ ụmụ okwu anyị ji ezipụta ya ọmụmaatụ dịka dum niile ọtụtụ igwe abụọ buru ibu atọ iri wee dere gaba mgbe ọbụla anyị chọrọ igosi na ihe karịrị otu ihe anyị na-eji ụdịdị ụmụ okwu a were akọwapụta ya ngwa ka ihe ya ọmụmaatụ ya n'ahịrịokwu Nke mbụ, ha dum bụ ndị asị. Kedu okwu kọwara ndị bụ ndị asị ebe a? Dum. Anyị lee anya n'ahịrịokwu a, dum kọwara nke ọma mmadụ ole mere gịnị bụ ndị asị. Nke a pụtara na ha buru ibu bụ ndị asị. O nwere ike ọ bụrụ ka unu niile ra na klas unu na unu niile bụ ndị asị, ọ bụghị mmadụ abụọ maọbụ mmadụ atọ. Ị ghọtara ihe anyị na-akọwa? Dum lụrụ ọrụ dịka nkọwa aha nke mkpokọta. Ọmụmaatụ nke abụọ, mmadụ buru ibu kiriri egwu ahụ. mmadụ mere gịnị buru ibu kiriri egwu ahụ nke a na-akọwa na ndị kiriri egwu a na-ekwu maka ya dị ọtụtụ na ọ bụghị mkpụrụ mmadụ ole na ole kama na ha mere gịnị buru ibu buru ibu n'ahịrị okwu a bụ nkọwa aha nke mkpokọta ọ dị mma ngwa ka anyị na-ede nke atọ anyị niile ka a kpọrọ Ngwa zaa nke a. Kedu nkọwaaha nke mkpokọta dị n'ahịrịokwu a? Ị zatakwara ya? Ọ dị mma, ngwa ka anyị na-aga n'iru. Niile bụ ya bụ nkọwaaha nke mkpokọta dị n'ahịrịokwu a. Ị ghọtara ihe anyị kọwara? Nke a bụ na niile kọwara mmadụ ole mere gịnị a kpọrọ n'ahịrịokwu a nke anọ nne m nwere ọkụkọ iri nne m nwere ọkụkọ iri ọkụkọ ole ka nne m nwere iri iri n'ahịrịokwu a bụ ya kpokọtara ọkụkọ ole nne m mere gịnị nwere Ọmụmaatụ nke ise, Enwere m aka abụọ. Aka ole ka m nwere? Abụọ. Abụọ n'ahịrịokwu a bụ ya kpokọtara aka ole gịnị m nwere. Ọ kọwara nke ọma aka ole m nwere. Ị na-aghọtakwa ihe anyị na-akọwa ka anyị na-aga n'iru? ngwa ka anyị leba anya na nke ikpeazụ anyị nwere ileba anya taa taa nke a bụ nke a kpọrọ nkọwa aha nke nke aha nkọwa aha nke aha nke a na-egosi ebe e ji aha akọwa aha n'ahịrịokwu mgbe ụfọdụ mkpụrụ okwu nkọwa aha na mkpụrụ okwu aha ọ na-akọwa na-abụ otu aha e nwere n'asụsụ Igbo a na-eji aha akọwakwa aha kama na aha na-akọwa aha ibe ya ga-anọ n'azụ aha ọ na-akọwa eme gịnị eburu ya ụzọ ngwa ngwa aha gara aha ọzọ na-eso ya n'azụ a na-abụkarị nkọwa aha nke aha ka anyị lekwanụ anya na ọmụmaatụ ya n'ahịrịokwu nke mbụ o nwere eze oke anyị lee anya n'ahịrịokwu a eze bụ aha oke bụ aha mana otu aha n'ebe a kọwara ibe ya I lekwa anya n'ahịrịokwu a nke ọma, ị kedụ ụdịdị eze o nwere? Ọ bụ eze gịnị? Oke. Nke a na-akọwa na o nwere ike ọ bụ na o nwere eze gbara kịrịkịrị. Ya ka e ji wee sị na o nwere eze oke. N'ahịrịokwu a, oke kọwara nke ọma ụdịdị eze o nwere. Ị ghọtara ya? Ọ dị mma. Nke abụọ, Uchenna nwere isi ọpị. Uchenna nwere isi ọpị. Isi bụ aha. Ọpị bụkwanụ gịnị? Aha. Mana ọpị n'ahịrịokwu a kọwara anyị ụdịdị isi Uchenna mere gịnị? Nwere. Ya bụ na aha nke n'azụ kọwara aha nke mee gịnị ya n'iru ị ghọtara ihe anyị kọwara ngwa gwakene m zaa m nke a ka m ma na i sonyere nke ọma maazị ude nwere anya egbe ngwa kedu nkọwa aha nke aha dị na ya ị zatara ya ị nwetara ya nkọwa aha nke aha dị na ya bụ gịnị egbe egbe bụ ya na-akọwara anyị ụdịdị anya maazị ude mere gịnị nwere n'ahịrịokwu a Ede egbe bụ nkọwa aha nke aha. Nke anọ, Emeka nwere eze nkịta. Kedu ụdịdị eze Emeka nwere? Eze nkịta. Nkịta bụ aha, eze bụ aha, mana nkịta n'ahịrịokwu a kọwara ụdịdị eze Emeka mere gịnị nwere. Ọmụmaatụ nke ise, Udoekwe nwere ụkwụ mkpọ. Ụkwụ mkpọ, mkpọ bụ aha, ụkwụ bụ aha. Mana mkpọ kọwara anyị ụdịdị ụkwụ Udoekwe mere gịnị nwere. Nke a kọwara na Udoekwe nwere ụkwụ mkpọ. O nwere ike ọ bụrụ na ụkwụ ya dị gịrịgịrị, na ụkwụ ya ebughị ibu e wee sị na o nwere ụkwụ mkpọ mkpọ n'ahịrịokwu a kọwara anyị nke ọma ụdịdị ụkwụ udoekwe mere gịnị nwere anyị abịago na nchịkọta ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa mana tutu anyị apịakọta ya nke ọma Achọrọ m ka m chetakwara gị isiokwu anyị lebara anya nke bụ nkọwa aha. Anyị kọwara ihe ọ bụ nke ọma, kpọpụta ụdịdị ya n'otu n'otu ma wee pịakọọ ha ma nye ọmụmaatụ ha n'ahịrịokwu. Tutu anyị ekwuo na anyị abịago n'isi njedebe, achọrọ m ka m jụọ gị ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị a Nke mbụ, gịnị bụ nkọwa aha? Nke abụọ, kedụ aha ya na Bekee? Nke atọ, kpọpụta ụdịdị nkọwa aha ise ị maara. Nke anọ, nye ọmụmaatụ nkọwa aha ndị ahụ ị kpọpụtara, were ha mebe ahịrịokwu abụọ nke ọbụla. Nke ise, depụta ụdịdị nkọwa aha ndị a abụ. Otu, ọjọọ. Abụọ, niile. Atọ, gị. Anọ, ahụ. Nke ise, egbe. Eji m n'aka na ị ga-aza ha nke ọma. ọ bụrụ na ị chọrọ izitere m ụsa gị maọbụ ajụjụ ọbụla zitere m ya n'ekwentị ndị a 08037273215 ọzọ 080